tufuna tikulandireni mawa uno mu chigawo chimene tikhala nacho tikuwerenga malemba osiyanasiyana inde kusanthula malemba kuchokera buku lopatulika tufuna tikulandireni okondedwa omvera kwina kulikonse kumene muli kumvera uthenga uwu mauthengawa tikhala nawo kuchokera pa mutu onena kuti ndife alendo ndife alendo ndipo mu gawo ili loyambirira tikhala nayo nthawi ya kusanthula malemba kuchokera buku lopatulika ndipo mutu umene utatitsogolere mu tsiku la lero ndi lemba la mphamvu mu dziko la chilendo lemba la mphamvu mu dziko la chilendo muzikhala pompo tsiku ndi tsiku pamene tizikhala tikupatsirani magawo osiyanasiyana amene mzimu woyera watipasira mu nyengo ino kutikonzetsera mu nyengo imene tikuyenera kulowamo monga ngati mpingo wa mulungu kwina kulikonse kumene muliko tufuna kunena kuti mulungu akudalitseni tisanayambe ndifuna ndiyimbe nanu kolasi iyi muyimbe nane kumene muliko

dzaimba chigonjetsocho tiseke maso tipemphere atate wathu okonda amene muli kumwamba dzina lanu lilemekezeke mulungu wanga chifukwa chikondi chanu ndi chosatha chimene matipasa tsiku ndi tsiku pa ola lino mulungu wathu tikusowani kuti mukhale pompano kutiphunzitsa ndi kutidziwitsa za chinsinsi chimene mufuna kuchipereka kwa mtundu wanu pakuzindikira kunena kuti tikukhala mu dziko lachilendo limene ambuye zonenanena ndi zambirimbiri koma tisowekera lemba la mphamvulo lemba lochokera kumwamba limene litizindikiritse ife pakukhala kwathu mu dziko ili lachilendo tapempha zonsezi kupyolera mu dzina la yesu khristu amen okondedwa omvera monga mmene takambira kale kunena kuti phunziro lathu la lero mutu wake ndi onena kuti lemba la mphamvu mu dziko la chilendo ndiwerenga nanu kuchokera pa kuchokera pa 1 mbiri chapter 29 verse 15 pamene akufotokoza kunena kuti pakuti ife ndife alendo pamaso panu ndi ogonera monga makolo athu onse masiku athu a padziko akunga nthunzi ndipo palibe kukhalitsa amayi abambo mnyamata mtsikana pamene tikuyenda mu dziko ili mu dziko la chilendo pamene mdima wakuta dziko lonse lapansi tikuyenera kudzindikira kunena kuti ndife alendo ndife ogonera chabe inde ngakhale makolo athu amene anakhala mbuyowo amene anapembedza mafano amene anali nazo zikhulupiriro za makolo nawonsotu anali alendo Koma kuunika kwafika m'masiku athu ano, ndipo tikuyenera kuzindikira pamene tikuyenda moyo uno. Moyo wathu ukunga mthunzi, ndipo palibe okhalitsa. Si inu wamuyaya, si ine wamuyaya. Tikuyenera kuzindikira chinthu ichi. Pamene tikukhala moyo uno, tikuyenera kuzindikira kunena kuti moyo wa munthu umachoka, uli ngati udzu. umene umafota moyo wathu mukamphindi umachoka moyo wa munthu ndi imfa umasiyana ndi phazi limodzi motero tikuyenera kusamalitsa koma mulungu wokondayo anatipatsa ife lemba la mphamvu lokhazikika limene mafumu a dziko lapansi amphamvu a dziko lapansi ayesa kudana nalo koma alephera makolo amphamvu ayesa kuletsa ana awo kunena kuti asankhe choonadichi koma alephera mayiko achiluya inde achisilamu ayesa kulimbana ndi mawu awa koma alephera kuthana nawo chifukwa mulungu wathu ndi mulungu wamphamvu ndi mulungu wokhazikika ndi mulungu amene anapereka lemba ili lamphamvu limene silisunthika limene lili lamuyaya

Lemba lamphamvu ili linalipo pachiyambi, makolo anu asanakhalepo, ine ndisanakhalepo. Dziko ili si lathu. Dziko ili ndi la Mulungu chifukwa akutiuza pa vesi 2 awa anali pachiyambi kwa Mulungu. akutitsimikizira kunena kuti mawu awa anali pachiyambi kwa mulungu ndipo vesi 5 akunena kuti ndipo kuunikaku kunawala mu mdima ndi mdimawu sunakuzindikira aleluya mdimawu sunakuzindikira ngakhale kuunikaku kunawala mu mdima moyo wa munthu okhala mu dziko lachilendo zina zilizonse zimangochitika motutumutsa china chilichonse chimachitika mwina mosemphana ndi mmene ife tinalingalira pakufuna kwa mulungu koma ndikufuna ndikutsimikizireni mu nyengo ino mu ola ino kunena kuti mulungu anapereka lemba la mphamvu mu mdima wa dziko lapansi tikukhala mu mdima chifukwa chonena kuti chi- Kusakonda choonadi kwachuluka. Kuzengereza Malemba kwachuluka. Anthu akuchitidwa nkhanza chifukwa cha Malemba Opatulika. Baibulo likuwonongeka m'madera osiyanasiyana. Mulungu, olenga dzikoli, anatipatsatu Malemba akewa kuti atitsogolere. Pa Mateyu Mateyu chapter 20 Mateyu chapter 24 verse 1 Mulungu anatipatsa Malemba akewa anatipatsa malemba akewa kuti atitsogolere atitsogolere ifeyo kudziwa za tsogolo la moyo wathu atitsogolere ifeyo kuchita kufuna kwake mateyu 24 verse 1 akutiuza chani ndipo yesu khristu anatuluka kukachisi ndipo ophunzitsa ake anadza kudzamuonetsa mamangidwe akachisiyo Timadziwa zonena kuti Yesu Khristu akuyenda mu dziko lapansi. Ophunzira ake anamutenga nakamuonetsa chimangidwe cha kachisiyo. Satana wapanga ntchito zosiyanasiyana mu dziko lapansi zimene akuzionetsera iyeyo kukhala wamphamvu. Akuzionetsera iyeyo kukhala wolenga zinthu zopambana. Maso athu afika pozolowerana nazo zinthu zokoma za dziko lapansi. Maso athu aiwala poona kunena kuti tili nawo mzinda umene uli wa kumwamba. Mulungu okhala kumwamba ataliyang'ana dziko lapansi sanaonemo malo ena alionse amene ali abwino ayi. Ngakhale satana ataliwalitsa dziko motani, ngakhale anthu atalandira maulemerero osiyanasiyana, kumanga mizinda yamphamvu koma ndifuna ndikutsimikizireni, kwa Mulungu dziko ili lili chabe. Ndi chokhacho chimene Mulungu anachilenga chimene chimakhala chooneka bwino. Ndi chimene chimakhala ndi moyo. Ndi chimene chimakhala chamuyaya. Chopatsidwa kuchoka kumwambacho ndi chimene chili chamuyaya. Talingalirani inu kuchokera pa Masalimo 24 vesi 1, pamene akufotokoza kunena kuti dziko lapansi ndi la Yehova, ndi zodzala zake zomwe. zom dziko lokhalamo anthu ndi iwo okhala mmwemo dziko lapansi ndi la yehova ndi zodzala zake zomwe dziko lokhalamo anthu ndi iwo okhala om- ndi okhala mmwemo zinthu izi tikuyenera kumazindikira pamene tikukhala mdziko lapansi kuti palibe landlord pansi pano dzikoli ndi la yehova ngakhale satana atafotokoza kunena kuti iyeyo ndiye mwini wa dzikoli amalipereka kwa amene akufuna koma ili ndi bodza chabe dzikoli ndi la yehova chifukwa ndi amene analilenga mawu anali pachiyambi ndipo mawu anali kwa mulungu ndipo mawuwo ndi mulungu ndawerenga kuchokera pa yohane pa yohane chapter 1 verse 1 ndi 2 ndipo akutitsimikizira kunena kuti kuunika ku dziko lapansi sikunakulandira ayi tisayiwale ndife alendo ndife ogonera chabe ndipo tikuyenera kutsatira zokhazokha zimene mulungu anazilemba zimene zili zokhazikika zimene zili zogwirika zimene zili zopatsa moyo malingaliro a yehova pa moyo wa munthu ndiwoti akapulumuke ndiwompambanitsa koma mdani amabwera nazalapo mbewu yake mbewu yoononga tili mu dziko lachilendo sitidziwa za mmawa ngakhale tipange plani mulungu amatsogolera njira yathu baibulo limaulula za mathero a moyo ndipo baibulo limanena mmene tingayendere mongoka m'bado okhotakhotawo malingaliro a mulungu pa ife ndionena kuti ifeyo tiyende moyo wosangalala malingaliro a mulungu moyo wathu ndionena kuti ifeyo atipatse moyo ndi azukulu inu ndi kwabwino kumvera mulungu kusiyana ndi kumvera anthu anthutu alemba osiyanasiyana dziko lapansi muli olemba osiyanasiyana koma ndikufuna ndikutsimikizireni mu nyengo ino kunena kuti lilipo lemba lamphamvu mu dziko la chilendo ndipo lemba limenelolo tiona lero analemba ndi ndani olemba analemba ndi mulungu ochokera kumwamba ndipo analilemba motani mafunso amenewo tikhala tikuyankha mu phunziro limeneli tifuna titsimikizirane kunena kuti mawu a mulungu ndi mawu amphamvu kwambiri ndi mawu amphamvu kwambiri tiye titsekulire limodzi pa masalimo 119 verse 8 tiwerenga mavesi angapo modumphadumpha kungotsimikizira kungotsimikizira kunena kuti lemba la mphamvu ili mu dziko lachilendo ndi mphatso yochokera kumwamba imene m'bado wa anthu tinapasidwa kuti tikadziwe kuti tiyenda motani ndikalozera wa moyo wathu mafunso onse a moyo wathu m'menemo amayankhika timapanga mapulani osiyanasiyana koma mulungu ndi amene amatsogolera masalimo 119 verse 8 akutifotokozera kunena kuti ndidzasamalira malemba anu musandisiye ndithu pemphero la mphamvu ili mu dziko la chilendo pamene anthu sakulabadira za malemba a mulungu pamene anthu tsiku ndi tsiku akukhala kuonera mafilimu osiyanasiyana olawula madrama makomede kumvera nyimbo kupita ku mashow osiyanasiyana osiyanasiyana kutenga ndalama zawo kupereka ku zinthu za dziko lapansi kukhala kuwerenga maphunziro a dziko lapansi tsiku ndi tsiku maphunziro kuwakweza tsiku ndi tsiku koma davide anapemphera kunena kuti ndidzasamalira malemba anu musandisiye ndithu kodi m'bale wanga limeneli silingakhale pemphero lako mmawa uno silingakhale pempho langa mawa uno kunena kuti ndidzasamalira malemba anu musandisiye ndithu vesi 9 akufotokoza nyamata adzayeretsa bwanji adzayeretsa mayendedwe ake bwanji akawasamalira monga mwa mawu anu mawu a ndani mawu a yehova wamkulu olenga wa dziko lapansi ndi pokhapokha angawasamalire malemba awa bale wanga kumene ukumva uthengawo Zindikira kunena kuti nyamata angayeretse mayendedwe wake powasamalira malemba, mawu a Mulungu. Si mawu a makolo. Makolo timakhala tikulangiza ana tsiku ndi tsiku. Mwana wanga yenda njira iyi. Mwana wanga yenda njira iyi. Awa si abwenzi oyenda nawo. Koma mawu a makolo akakhala osasakanizika ndi mawu a Mulungu ndi mawu opanda mphamvu. Mwana amakayenda njira zake. mulungu anampasa wina aliyense mwayi wosankha mnyamata chisankho ndi chako kumvera lemba la mphamvu lochokera mkamwa mwa mulungu mulungu amagwiritsira ntchito zida zosiyanasiyana makolo ndi chida china chimene mulungu anachipereka kwa mwana kumuphunzitsa akanali wang'ono kuti ayende njira yowongoka kumuongolera njira zoyenera mwatsoka makolo ambiri lero akutsogolera ana awo mu njira zolakwika kuwapatsa makatuni amene akungowasokoneza ana kuwapasa zidole zopanda pake zimene sizikuwapasa maphunziro ena aliwonse koma chiwonongeko kuwapasa mavalidwe osemphana ndi baibulo kuwadyetsa zakudya zosemphana ndi mmene baibulo linalembera tikukhala mu dziko la chilendo ndipo china chilichonse cha mu dziko lino ndi la chilendo ndife ogonera chabe pamene tikuyenda tikuyenera kuzindikira kunena kuti mulungu watipasa mlozo watipasa kalilole amene tikuyenera kuyenda naye vesi 11 akutiuza kunena kuti ndinawabitsa mawu anu mu mtima mwanga kuti ndisalakwire inu akutitsimikizira kunena kuti mawu a mulunguwa tikawabisa mkati mwathu tikaloweza ndi pokhapo pamene tikhoza kugonjetsa ndifuna ndikutsimikizireni umboni wa bambo wina wa ku iran amene ku iran ndizoletsedwa kuwerenga baibulo inde ngakhale kukhala nalo mu foni ndikoletsedwa atachita mwayi opita kukaphunzira maphunziro ake dziko lina kumene kuja anati ndi nthawi yanga ino kuti ndiloweze baibulo analoweza baibulo lonse lili pa mtima pake Amaten- amakhala ndi nthawi yake yopita ku nyanja ndikukalingalira ndi pokhapokha pamene mawu a mulungu akhoza kutetezeka tikawabisa mkati mwathu ndi pokhapokha pamene mawu a mulungu amatitsutsa bale wanga ngati sunaloweze malemba bale wanga ngati sulingalira za mawu a mulungu tsiku ndi tsiku ukamadzuka ungodziwa zonena kuti ukuyenda patsoka tchimo lina lililonse umangolivomereza china chilichonse umangochivomereza chifukwa mwa iwe mumakhala mulibe mphamvu yakutsutsa choyipa chochokera kwa oyipayo pa masalimo 119 pomwe pa vesi 12 akunena kuti inu ndinu wodala yehova ndiphunzitseni malemba anu aleluya odala ndi mulungu yekha ndi amene akuyenera kukhala mphunzitsi wamkulu maphu- akuyenera kukhala mphunzitsi wamkulu kutiphunzitsa inu mukuphunzira kwa ndani kodi abusa anutu ndi munthu inetu ndi munthu mukamvera chomvera ichi mutenge nthawi yanu mumvere malemba a mulungu mukamvera muphunzire kuchokera kwa mulungu musaphunzire kwa ine ine ndikhoza kuphonyetsa koma mulungu wathu salakwitsa mulungu wathu ndokhazika mawu ake ndi amphamvu tengani baibo yanu muziwerenga tsiku ndi tsiku mulungu azakuphunzitsani wodala ndi yehova atiphunzitsetu ife malemba ake akatiphunzitsa malemba ake tidziwa machitidwe ochitika dziko lino tikakumana ndi zokhumudwitsa moyo mwathu tikakumana ndi zotigwetsa mphwayi zotinyoza tidzazindikira kunena kuti mulungu ndiye wamphamvu tidzazindikira kunena kuti mulungu ndi amene anatipasa malemba ochokera kumwamba holy words long preserved ancient words mawu akalekale mawu apachiyambi dziko lisanakhalepo chifukwa akuchokera kuchokera mkamwa mwa mulungu amene ali osathayo ndipo akutitsimikizira kunena kuti mawu a mulungu ndi mkate wa moyo kumbukirani pamene yesu khristu amayesedwa kuti asandutse mkate adye iye anamuyankha satana pa mateyo chapter 4 verse 4 munthu sadzakhala ndi moyo ndi chakudya chokha koma lemba lonse lochokera mkamwa mwa mulungu tikukhala mu dziko lovuta chuma chasokonekera matenda asokonekera ulimi ukuvuta sungalime upanda kuthira mankhwala sungalime upanda kuthira fetereza mu dziko la tsoka ili mu dziko la chilendo m'bale wanga kwalembedwa yekha pakudziwa malemba okha tidzagonjetsa chifukwa kuti satana akutsatsa malonda ake osiyanasiyana kuwatsatsa kumatiboniza kutibweretsa matenda osiyanasiyana inde mabanja osayenda kusamvana ana osamvena ana osamvera inde azilamu azipongozi osamvana koma ndikufuna ndikutsimikizire kwalembedwa munthu sazakhala ni moyo ndi chakudya chokha taziwerengani malemba anu inu kuti muzikwanisa kugonjetsa pakukumana ndi mayesero m'moyo uno akutitsimikizira pakuchoka pa luka chapter 8 verse, verse 11 kunena kuti mawuwa ni mbewu ofetsa anapita m'munda kukafetsa ndipo anamwaza mbewu mbewu zina zinagwera pa msewu mbewu zina zinagwera pa minga mbewu zina zinagwera pa mwala mbewu zina zinagwera mu nthaka yabwino tapempherani mu mtima wanu pamene ndikumvera uthenga uwu ndikupempha mulungu azale mbewu ya chikhulupiriro mkati mwanga imene ibereke khalidwe la yesu khristu mawu a mulungu akadzalidwa sapita pachabe ndikufuna ndikutsimikizireni ena akhoza kunyoza akulalikirani munthu wamkazi mawu awa sindingamvetsere koma ndikufuna ndikutsimikizire chochokera kumwamba mulungu amadziwa kwa anthu ake amene amawasankha nawapatsa uthenga opatulika kuti upite

pamene akutifotokozera kunena kuti pakuti pali langizo ndi langizo langizo ndi langizo lamulo ndi lamulo lamulo ndi lamulo kuno pang'ono uko pang'ono verse 11 iyayi koma ndi anthu a milomo yachilendo ndi a lilime lina iye adzalankhula kwa anthu awa aleluya mulungu akutsimikizira kunena kuti anthu ndi achilendo malilime ndi osiyana koma mulungu adzalankhula ndi anthu awa

nzeruyi ndiyochokera kumwamba siyochokera dziko lapansi ndipo mulungu ayankhula malemba sasutsana ayi umatenga lemba linapa kutenga lemba linapo kutenga lamulo ili kutenga lamulo ili langizo ili langizo ili ochokera mavesi osiyanasiyana baibo silisutsana ngakhale satana amafuna kuonetsera kunena kuti mawu amasutsana koma ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti mawu a mulungu satsutsana ndipo mulungu anawapasa malembawa modabwitsa kwambiri baibo linagawidwa ma- ma- ma- mu zipangano ziwiri chipangano chatsopano chipangano chakale chipangano cha- cha- chakale chimakamba zambiri chimakamba za ulosi wa mtsogolo amene amakhala pakatikati pa chipanganopa ndiye yesu khristu opatsidwa ochokera kumwambawo mawu amene anachokera kumwambawo nazakhala thupi mu dziko ili lapansi mu chifuniro cha mulungu kuti ochimwayo akapulumutsidwe pakuti mulungu anakonda kumwamba ndi dziko lapansi napatsa mwana wake ndipo mwanayo anakhala pakati pa anthu mawu anasandulika thupi ndiye yesu khristu ndi chinsinsi ichi chimene angelo amafuna atasuzumiramo koma sangamvetsetse komanso iwe sungamvetsetse ndi chifukwa chake lero asilamu amanena kuti sizingatheke munthu kungobadwa mo- mo- mopanda kukhala mkazi ndi mamuna koma inu mulungu sitingamumvetsetse pokhapokha tawerenga mawu ake kumvetsetsa mawu ake kumatengera chikhulupiriro palibenso njira ina imene ifeyo tingakhulupirire za yehova koma kuyenda mu njira yake aheberi chapter 4 verse 12 akutiuza kuti chani aheberi chapter 4 verse 12 akutiuza unena kuti chani pakuti mawu a mulungu ali amoyo aleluya ndi ochitachita ndi akuthwa koposa lupanga lakuthwa konsekonse napyoza kufikira kugawira moyo ndi mzimu ndi zimfundo ndi mafuta a mafupa nazindikiritsa zolingalira ndi zitsimikizo za mumtima aleluya mawu a mulungu ali amoyo ndi ochitachita ndi akuthwa konsekonse pamene ine ndikutumikira chonchi musayembekeze kunena kuti mawuwa apasidwa kwa inu nokha apasidwanso kwa ine akundicheka ineyo akuchekanso iweyo aduladula moyo wathu nasanthula zobisika za mkati mwathu ndifuna ndikutsimikizireni abale yanga mmawa uno kunena kuti mawu a mulungu ndi okuthwa konsekonse mawu a mulungu ndi mphatso yopasidwa kuchokera kumwamba ndipo amazindikiritsa zolingalira zathu ndipo amatsimikiza za mtima mwathu inuyo kodi mwalemedwa muli ndi mafunso a zina zake za mmene zikuyendera moyo wanu bizinesi yanu banja lanu ana anu ulimi ntchito maphunziro anu pitani mukawerenge bible mulungu akuonetserani yambani kuwerenga bible lero bible timawerenga mavuto asanabwere chifukwa mavuto akabwera mzimu woyera amatikumbutsa amatinong'oneza kuti a kumbukira pakuti pacha yobu anadutsa mwizi

za mumtima mwako zimatsimikizika zimaululika zimakhazikika indetu satana amagwiritsira ntchito anthu osiyanasiyana kupondereza bible ili mwangozi ena ndi alaliki ena ndi abusa ako wina ndi mpingo wako umene umapemphera umene ukulimba mtima ndikumatsutsana ndi mulungu ah samala zikakhala zolembera nde ndi zambiri mavidiyowa mafilimuwa sanapangidwetu ndikunena kuti iweyo upulumutsidwe ayi ayi ndithu ayi ndithu cholinga chake ndichonena kuti mwana wa mulungu akayesedwe tate ndipite pa aroma chapter 1

amene akufuna kungotitsimikizira nkhondo imene ili patsogolo pathu ndi machenjezo amene akuperekedwa kuti iwe ndi ine tikuyenera kusamalitsa kwambiri aroma chapter 1 verse 18 akutiuza kunena kuti pakuti mkwiyo wa mulungu wochokera kumwamba, uwonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu amene akaniza pansi choonadi mchosalungama chawo. Hish! Mkwiyo wa Mulungu umaoneka. Mawu awa Baibulo ili. Mulungu ali kumwamba uko amapereka mavumbutso ake kwa ana ake ndikuti mawuwa alembedwe. ndiye wina wa dziko lino lapansi amene wapanga ubwenzi ndi tate wa dziko lino mkulu wabodza master of deception Satana ndimamutchula kuti master of reverse china chilichonse chimene mulungu anena kuti forward iye amati reverse chikhulupiriro amati nkhawa kondwera iye amati lira inu satana amapha sakufunirani zabwino ndi amatumiza maejenti ake ali nacho chawo chosalungama ali nalo phindu limene akulipeza kuchokera mukulalikira muthengawo pa zimenezo ndi zimene iwo agwiritsitsa naphunzitsa anthu chisapembedzo wina anasiya kupita kutchalitchi kalekale mkwiyo wa mulungu ukuyakira m'bale wanga konza aheberi chapter 10 verse 25 musaleke kukumana kwanu kulumikizana kwanu ukhala wekha bwanji padera kusapembedza kwina kulikonse mulungu amadana nako ngati iwe wasankha kusamupembedza mulungu yoswa 24 verse 15 zindikira kunena kuti kupembedza milungu ina yoswa anafika ponena kuti ine ndi apabanja panga ndasankha kutumikira mulungu koma ngati kukukomerani sankhani kutumikira amene mungamtumikire lero lino m'mawa uno ndikufuna ndikutsimikizire m'bale wanga ndi bwino kusankha yesu khristu chifukwa ndi pamene ukhoza kupeza moyo vesi 21 akutifotokozera kunena kuti chifukwa kuti ngakhale anadziwa mulungu sanamchitira ulemu wakuyenera mulungu ndipo sanamuyamika koma anakhala opanda pake m'maganizo awo ndipo unada mtima wawo wopulukira ha zachisoni nanga bale wanga usalole maganizo ako kukunyenga maganizo ako kukusocheretsa chifukwa mkwiyo wa mulungu uyi- u- uyiyakira iwo onse amene apondereza choonadi mu chosalungama chawo lero tikuli ziphunzitso zosiyanasiyana anthu anasankha kumapemphera masiku osiyanasiyana ndi chosalungama chawo mawu a mulungu anayika tsiku limodzi tsiku la sabata munthu akhale ndi mkazi mmodzi ati sizingatheke mamuna kukhala opanda- kukhala ndi mkazi mmodzi koma akhale ndi side chick ayi kuli mg1 kuli mg2 za dziko lapansi master of reversal asakunyengeni mdziko la chilendo ili khulupirani lemba la mphamvu lochokera mkamwa mwa mulungu mudzakhala ndi moyo chifukwa ngakhale kupumaku kumvetsera kumene mukumvako kuyankhula kumene ndikuyankhulako kwapatsidwa kuchokera kumwamba tatiyeni tigwiritse ntchito mwayi mu zimene mulungu atipatsa mu chaka 2023 ku boston ku america kunali conference imamatchula kuti satan con satan conference kunasonkhana anthu osiyanasiyana amphamvu zomvetsa chisoni anatenga baibulo ndikumaling'amba ndikumanena kuti tikusakaza zinthu zonse inde tikusakaza zinthu zonse zimene zimatizunza zimatipondereza inu zoona baibulo la mulungu ili likukuponderezani mwasochera mwagwira maziko a dziko lapansi amene ali mchenga mvula ikagwa mukokoloka asatanika amene mukumvetsera uthengawu ndifuna ndikudandaulireni konzani njira yanu yesu khristu ndiye mwini moyo musamutenge satana kukhala wamphamvu kukhala dolo wa libeliyoni mademo onse amachitika apa amachitika mu dziko lapansi mkulu wake ndi ameneyu chosapembedza china chilichonse chimene chimachitika mkulu wake ndi ameneyu inde chikhalidwe chotayika chovunda chonse chimene chikupezeka pakati pa anthu mkulu wake ndi ameneyu mukanizeni yesaya 59 verse 2 akunena kuti mkono wa yehova siwautali kuti sungathe kufikira vuto lanu mayi Khutu lake silogontha bambo, kunena kuti sangamve mavuto amene mukumana nawo moyo wanu azachuma, inde kusowa ntchito, ana osamvera ayi koma machimo ndi amene atilekanitsa ndi mulungu bwanji tikonze lero tikhulupirire mawu a mulungu kukhala ouziridwa amphamvu awa operekedwa kwa ife anthu pakuti akutifotokozera kuchokera pa yesaya

mawu a mulungu wathu adzakhala nthawi zachikhalire akakhala mkati mwako mbale wanga ndi mbewu imene ili yosafa akakhala mkati mwako mawuwa ndi mbewu imene ili yosafa iweyo ngakhale utafa monga kwaikika kwa munthu kufa kamodzi kenako chiweruzo koma yesu pakubwera mudzakhala mkati mwako muli mawu adzakuukitsa inde ngakhale dziko litakunyoza dziko litakunena mu njira zina zilizonse koma ndikufuna ndikutsimikizire kunena kunena kuti mawu a mulungu ndokhalitsa mawu a mulungu amapatsa moyo mawu a mulungu amaunikira mu mdima umene dziko lapansi likuyendamo kulibe kwina kulikonse kumene tikhoza kupeza thandizo lathu koma ndikuchokera kwa mulungu pakuti akutitsimikizira pa heberi chapter 1 verse 1 kunena kuti kalelo mulungu anayankhula kupyolera mwa aneneri koma verse 2 lero lino akuyankhula kupyolera moyo mwa yesu khristu ndipo lero lino mawu a mulungu akuyankhula kupyolera moyo mwa akhristu amene agwiritsitsa choonadi amene akuyenda mu njira ya yesu khristu osayang'ana kumanzere kapena kumanja ayi koma kuyang'ana pa mtanda pamene timapezapo moyo kuyang'ana mu khalidwe la yesu khristu ndifuna ndikutsimikizireni pamene mwamutenga yesu khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu mumayamba kuonesera zipatso za yesu khristu khalidwe lanu limakhala losinthika la yesu khristu akakumenyani mbali iyi mumapereka mbali inayi kuti ndimenyeni mukakhumudwitsidwa simukhala pansi koma ndi pamene mumadzuka ndikunenera za uthenga wa mulungu mwamphamvu pamene kholo likukuuza zonena kuti usasate choonadi ichi sukulu itha umati za dziko ayi koma yesu mtandawo ndigwira yense amene achita manyazi ndi dzina la mulungu nayenso mu- yesu khristu adzamukana pamaso pa atate ake abale kodi mukufuna mugwiritsitse dzikoli mukufuna mulilenge dziko lonse likukhala m'manja mwanu mukufuna mukhale olemera inde koma kukana moyo wa- moyo okhazikika moyo wakumwambawo ndipo akutifotokozera kuchokera pa chivumbulutso chapter 1 verse 1 kuti ichi ndi chivumbulutso cha yesu khristu chimene anachizindikiritsa kwa atumiki ake pogwiritsira ntchito angelo angelotu pakulemba baibulo ili amabwera nazawawuza atumiki ake osiyanasiyana za chinthu ichi kumapereka mauthenga ake osiyanasiyana ndipo ndikufuna ndikutsimikizire kufikira lero iye amene wapereka moyo wake m'manja mwa yesu khristu mulungu amamuyankhula mu njira zosiyanasiyana inde angelo akumabwera nayankhulana ndi anthu osiyanasiyana ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti mulungu sasiya wake ndipo angelo anakonzedweratu tikawerenga kuchokera pa heberi chapter 1 verse 13 ndi 14 kunena kuti anakonzeratu ndi mizimu they are spirits amene anaperekedwa kutumikira kwa iwo amene akuyenera kupulumutsidwa masalimo 34 verse 7 amatitsimikizira kunena kuti mngelo wa yehova atchinga nazinga onse akuopa mulungu yambani kuopa mulungu inu anthu azakutcherani matchera kulephereka azakutcherani ngozi mulungu adzachotsapo muzadutsa sindikutanthauza kunena kuti amene amachita ngozi kuti mngelo wa yehova anawachokera iye ayi musandimvetsetse udyo mu nthawi ya yehova zonse zimachitika koma mu nyengo zambiri mulungu amateteza tikawerenga kuchokera pa mateyu amaluzani kuti muzapita inuyo muzamwa pei- poizoni kotumikira koma sazagwira ntchito kwa inu paulo njoka inafika pomuluma koma sinagwire ntchito tayambani kutumikira inu lero mukayamba kutumikira lero ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti palibe choyipa palibe plani imene satana angapange moyo wanu imene ingapindule chifukwa mngelo wa yehova anayikidwiratu pa ife kutitetezera inu angelo amatetezera kwa amatitetezera mu zinthu zambiri wina aliyense ali ni mngelo wake amamuyang'anira kuphatikiza tiana ting'onoting'ono tatiperekeni timabebeti m'manja mwa mulungu inu satana satigunda iti satiphunzitsa ufiti iti ngati anaphunzitsidwa ufiti ndifuna ndikusimizeni muli mphamvu mu mwazi wa yesu muli mphamvu mukuwerenga malemba awa kuzindikiritsa za mkati tikukhala mu dziko la chilendo koma mulungu anatipasa lemba la mphamvu mawu ochokera kumwambawa mulungu amapereka mwa atumiki ake ndipo zozizwa zimachitika anthu amamasulidwa odwala amachiz- amachizidwa osautsika amamasulidwa ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti mulungu wathu ndi mulungu wamphamvu tiwerenge limodzi kuchokera pa machitidwe chapter 1 machitidwe chapter 1 machitidwe a atumwi chapter 1 verse 16 timve kunena kuti kupatula angelo amene amathandizira chipulumutso chathu amene anathandizira pozapereka uthenga wochokera kumwambawo kuti anthu a mulungu aulembe mulungu amaperekanso bwanji mawu ake machitidwe chapter 1 verse 16 ndipo mawu a mulungu akufotokoza kunena kuti amuna inu abale kunayenera kuti lemba likwaniritsidwe lemba likwaniritsidwe limene Mzimu Woyera anayamba kunena mwa mkamwa mwa Davide za Yudasi, wokhala mtsogoleri wa iwo adamugwira Yesu. Lemba likwaniritsidwe, limene Mzimu Woyera ananena, ndipo achina Davide ananenera, Yesaya ananenera, Abrahamu anachiona, Adamu anachiona, kunena kuti mwana wa Mulungu adzabwera. adzapachikidwa achina daniel daniel anachiona aneneri onsewo ananena ndipo lemba linakwaniritsidwa mzimu woyera ndi amene amabwera kufotokozera ine ngakhale kubadwa kwa yesu khristu kunafotokozeredwa inu mzimu woyera amagwira ntchito yotamandika kwambiri pakupereka malemba wake tatiyeni tiwerengenso kuchokera pa yohane chapter 16 Tione Mzimu Woyera anagwira ntchito yanji pakupereka malemba ake. Yohane chapter 16 verse 8 akutifotokozera mawu kunena kuti ndipo atadza iyeyo adzatsutsa dziko lapansi za machimo ndi za chilungamo ndi za chiweruzo aleluya mzimu woyerayo atadza adzatsutsa dziko lapansi za machimo inde za chilungamo ndi za chiweruzo atadza iyeyo inuyo mukamutenga yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu mbewu iyi ikakhazikika moyo mwanu ndikubereka mbewu ya chikhulupiriro ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti mzimu woyera amakutsutsani za machimo mukafuna kuchita chochi choyipa chifukwa thupi la munthu ili lokhazikika kuchita choyipa nthawi zonse ndilalivenji nthawi zonse lowawidwa nthawi zonse koma mzimu woyera amakutsutsani za tchimo amanena za chiweruzo amanena za chilungamo kuti chilungamo ndi ichi tsata chiweruzo sankha yesu upeza njira mu dziko la chilendo ili mulungu sanatisiye opanda lemba anatipasa lemba la mphamvu pa 1 akorinto 1 akorinto chapter 2 verse 10 chapter 2 verse 10 akutifotokozera kunena kuti koma kwa ife mulungu anationetsera izi mwa mzimu pakuti mzimu asanthula zonse zakuya za mulungu zomwe aleluya akutifotokozera kunena kuti kwa ife mulungu anationetsera izi mwa mzimu ndinawo umboni wa moyo wanga ngakhale uthenga umene ndikugawana nanu lerowu wapasidwa mwa ine kuchokera mwa mzimu sikufuna kwanga sikhumbo langa sikuthekera kwanga sikudziwa kwanga ayi ndipo mtumiki wina aliyense amene akutumikira uthenga akuyenera kuzindikira kunena kuti zonse ndi mzimu wa mulungu umene amazionera amaziulu- amaziululira ndipo mzimu wa mulungu amasanthula zonse zakuya ngakhale za mulungu zimene angelo amafuna atamvetsetsazo kuti kodi awa tchimo lawo layera bwanji ngakhale angelo samvetsetsa ngakhale abusa samvetsetsa kuti chotengera chofowoka chachikazichi chikusanthula bwanji malemba ngakhale ine sindingathe kumvetsetsa chifukwa ndichochokera kwa mzimu ndi amene anachionetsera kuti mwana wanga nditumikire mu njira iyi pakuti mulungu amakhala ndi njira zake ndifuna ndikutsimikizireni komanso ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti mulungu akaona kuti pakati pa anthu pali tchimo lina lake pali kupewerera kwina kwake mulungu amatuma anthu ndipo wakhala akutuma anthu kuchokera kuchiyambi monga tawerengera kunena kuti mawuwa analipo kuyambira pachiyambi yesaya 40 akuti 40 verse 8 akutitsimikizira kunena kuti mawuwa ndi okhalitsa mawu a mulungu ndi okhalitsa ndi amuyaya kuyambira chilengedwe cha dziko lapansi kufikira mathero a dziko lapansi ndipo kumwamba tikakapulumuka mu dziko latsopano tikazabweranso pansi pano sitikaona chachilendo china chilichonse chimene m'baibulo silinalembedwe zonse zokoma zonse zabwino tikazipeza tikati potsimikizika kuti wayenera mulungu kulandira ulemu chifukwa iyeyo ndi amene anatipasa mawu awa kutitsimikizira ndi kutionetsera njira tiwerenge kuchokera pa numeri chapter 12 verse 6 akutifotokozera kunena kuti ndipo anati tamvani tamvani kumene muliko tsono mawu anga mawu awa ndi mawu a yehova pakakhala mneneri pakati pa inu ine yehova ndizizindikiritsa kwa iye m'masomphenya ndinena naye mkulota aleluya amene alibe mzimu woyera amapepusa masomphenya a anthu ena amapepusa inde maloto a anthu ena chifukwa iyeyo amaona ngati kunena kuti mulungu anasiya kuyankhula mwa ana ake m'masomphenya ndi m'maloto ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti palibe chinanso chimene chikuchitika mdziko lino lapansi chimene ana a mulungu sakuchenjezedwa m'maloto ndi m'masomphenya mulungu akumaonetsa ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti choonadi chimene tikuphunzitsana lerochi mulungu anachionetsera kupyolera m'masomphenya maloto ena mu moyo mwawo kungopita ku banja la hananiya ndi safira ndikukaona amene akuchitira zinthu zawo mtseri mzimu woyera nkumalemba manotsi ndikumawawuza achina petro izi zinakhala tu motere zinakhala motere mukumbukireni hananiya ndi safira sanakanene chilungamo pamaso pa petro koma mzimu woyera anamuonesa zikuchitika kuseli inu tasamalani mukamachimwa inu mulungu amaonetsera atumiki ake atu- a- aneneri maloto ndi masomphenya za khalidwe lanu ndi mwayi kuti sitimakuyalutsani mulungu amatiuza zambiri za inuyo mulungu amalula zambiri mwa atumiki ake zimene sitimafotokoza koma zimakhala zotichenjeza kuti usamale naye izi zakupanga khalidwe lake ndi ili tasamalani inu ndi anthu amene amakhala kuti akuyenda m'malemba opatulika simungachite chinsinsi iwo mulungu osawauza mulungu amawauza takumbukirani inuyo elisa chipinda chake amakhala kumaona za ku aramu mpaka mfumu ya ku aramu inafika pofunsa kuti kodi ana israeli bwanji ndipo tikapanga pulani yathu ya nkhondo amapezeka adziwa kale pakati pawo panali mneneri amene mulungu amamuyankhula inuyo mukadzipereka moyo wanu mtima wanu onse mulungu ayamba kuyankhulani m'maloto mulungu ayamba kuyankhulani m'masomphenya muyamba kuona zimene dziko lapansi siliona muyamba kumvetsetsa zimene dziko lapansi silimva muyamba kumvetsetsa zimene abusa samva muyamba kumvetsetsa zimene akulu ampingo samva ndofuna ndikutsimikizireni kunena kuti mulungu amayankhula ndi anthu ake ndipo anthu osankhika okha ndi amene adalemba baibulo choonadi chimenechi chinabwera ndi cholinga chonena kuti chiteteze- chi- chichenjeze mpingo ndi kufotokoza ulosi wa dziko lapansi ndipo kufikira lero mulungu akuululabe ulosi wa dziko lapansi ndine okondwa ndine osangalala chifukwa chonena kuti ndikudziwa kunena kuti chaka chino 24 chitha bwanji nanga 2025 chiyenda bwanji chifukwa mulungu anachiulula kale kuchokera mu ulosi wake wa m'baibulo khazikika anachiulula kale m'maloto ndi m'masomphenya ndipo kwa iye amene akhulupirira masomphenya pakusowa masomphenya pakusowa ulosi dziko limasochera khulupirirani aneneri ake a yehova khulupirirani baibulo ili anthu sanalilembe m'malingaliro awo koma mulungu ndi amene anafuna kuti baibulo lilembedwe mulungu anagwiritsa amagwiritsira bwanji njira yake kusankha anthu ake si wina aliyense amene wayenera kutenga uthenga si tonse amene tingaone maloto kapena masomphenya mm alipo anthu amene amaona zimenezo ndipo akayankhula ife tikhulupirire kuti ni mulungu amene wayankhula monga mmene tikhulupirira baibulo mneneri akanenera munthu akaona maloto santhulani baibulo yezani kuchilamulo ndi kumboni ngati sakusuntha sakusun- sakusiyana ndi ichi chonenedwachi hey yamikani mulungu kuti ambuye zikomo mwatumizira mtumiki mwatumizira mneneri kusiyana ndi kukhala pansi ndikumang'ambang'amba fanizo la wofetsa iye amene anafetsa anafetsa mawu Ma- mbewu imene inagwera pa msewu mbalame ndi kudzatola akuyimira anthu amene amamvera mauthenga ngati awa inde mauthenga osiyanasiyana ngakhale kupita mkachisi kupita pa msonkhano ndi cholinga chokangochonga criticize awaso ndi andani afuna akhale apo aphonya apo akanalalikira chonchi be careful beware samala chifukwa iweyo ukugwira ntchito ya, ya otsutsana ndi mawu a mulungu si kwa ife kutsutsa malemba a mulungu mavumbulutso a yehova amabwera mu njira zosiyanasiyana bwanji tipemphe mtima ophunzitsika monga davide anapemphera ambuye mundipatse mtima ophunzitsika kuti ndisamale mawu anu kuti ndibise mawu anu ukangoyamba kutsutsana ndi zopatulika za yehova ntchito ya yehova olo uwerenge baibulo umangowerenga ngati nyuzi sumva chidwi chako chimakhazikika ku entertainment nyimbo mafilimu mpira zimenezo zimene umaziona zopasa chidwi kwambiri baibulo lima anthu ena akudabwa kuti baibulo akawerenga samva chifukwa chani olo awerenga nyimbo samva chifukwa chani ndikufuna ndikutsimikizeni chifukwa chonena kuti moyo wanu mukuphatikiza muli magulu awiri sankhani yesu yendani njira ya yesu mukayenda njira ya yesu baibulo ili mukatsegula palibe lemba limene simumva mukapanda kulimva mumagwada monga, yo- monga yakobo anagwada ananena kuti "Sindi- sindikusiyani mpaka mutidalitse iwenso umamuuza mulungu kuti ambuye sindichoka pa vesi ili mpaka ndimve ndiye mulungu amakuuza pita kwakuti pita kwakuti chifukwa mawu a mulungu monga tawerengera kuchokera pa heberi chapter 4 verse 12 kunena kuti amasanthula amazindikirisa zolingalira za moyo mulungu amadziwa kuti ayi nde ngakhale umafuna kuwerenga daniel chapter 2 koma iweyo ukufunikira uwerenge masalimo 34 tiye ku masalimo 34 daniel chapter 2 uzawerenga tsiku lina aleluya phunzirani kumvetsera kwa mzimu woyera mzimu woyera ndi mulungu ndithu ali ndi umunthu ndithu amayankhula amayenera kulemekezedwa amayankhula mwa nsisi zake amayankhula kupyolera mwa aneneri ake amayankhula kupyolera mwa anthu osiyanasiyana baibulo muli ma characters osiyanasiyana ana alimo muli anthu achikazi muli anthu amuna muli mafumu muli anthu andale muli alimi muli anthu osauka muli anthu opunduka olum- o- opuwala ogwidwa ndi ziwanda koma onsewo anakweza dzina la yesu khristu inuyo chimene chingakuletseni kumtama kumukweza yesu khristu lero ndi chani

to 12 vesi 10 akutiuza kunena kuti kunena za chipulumutso ichi anafunafuna nasanthula aneneri pakunenera za chisomo chikudzerani aleluya ndi chisomo inu kuti mumamva ndi chisomo inu kuti muli ndi foni ya whatsapp kuti uthengawo mukuumvera ena alibe anasanthula anafunafuna aneneri mulungu akafuna kugwiritsira ntchito saona kuti kodi munthu ali ndi chuma bwanji amakhala kuti ndioneka bwanji amakhala wachita kusanthula osapepusa uthenga wina uliwonse nanga atumikiwa chinthuchi chidavumbulutsidwa kwa iwo bwanji mulungu atawafunafuna anawasanthula ndipo ndifuna ndikutsimikizireni mtumiki wina aliyense wa yehova sazimva kukwanira yesaya anafika polira kuti ndathedwa ine ndine wochimwa ine yesaya chapter 6 ndipo milomo yanga ndiyodesedwa ndili pakati pa anthu oyipa mulungu anamukhudza ndi khala namuvomereza kuti tumikira ndakusankha iweyo ndipo yesaya after kunyinyirika nyinyirika anavomera kuti send me lord nditumizeni ambuye ndipita kukakutumikirani leronso mulungu akuyang'ana atumiki oti amtumikire akufunafuna madera osiyanasiyana kwanuko akufunafuna munthu onena kuti amugwiritsire ntchito kodi inuyo muvomera kuti here i am lord send me ndili pano ambuye nditumeni tamvetserani 1 petro 1 verse 12 kwa iwo amene kudavumbulutsidwa kuti sanadzitumikira iwo okha koma inu ndi zinthu izi zimene zauzidwa kwa inu tsopano Mwa iwo amene anakulalikirani uthenga wabwino mwa Mzimu Woyera, wotumidwa kuchokera kumwamba, zinthu izi angelo alakalaka kusuzumiramo. Aleluya! Tamvetserani. Kwa iwo amene amalandira masomphenya, maloto, kwa iwo amene amalalikira, kwa iwo amene mulungu amawapasa mauthenga osiyanasiyana mu dziko la chilendo monga ife alendo kudavumbulusidwa sizidavumbulusidwa izi kwa iwo okha uthenga uwu sunavumbulusidwa kwa ine ndekha kuti upyoze moyo wanga nakonza ine ndekha komanso kuyenera kufikira kwa munthu wina ndipo zinthu izi zimene muuzidwa tsopano inu zi- ndi kulalikidwa kwa inu uthenga wabwino woterewu ukulalikidwa kupyolera mwa mzimu woyera kupanda mzimu woyera anthufe sitikanakwanitsa kulalikira kumbukirani inu machitidwe chapter 1 verse 8 mudzalandira mphamvu mzimu woyera akadzadza kwa inu ndipo mudzakhala mboni zanga cholinga cha uthenga uwu ndi kukhala mboni za yehova kufotokozera yehova inde ngakhale mukhalidwe lathu chifukwa mtumiki amene khalidwe lake walikonza mavalidwe madyedwe maonekedwe sizimangotengera uthenga otuluka pakamwa koma khalidwe lake chikondi chimene timachionetsera kwa wina ndi mnzake ndi chimene chimalalikira uthenga woposa kufotokoza pakamwawo inu atumiki a yehova amaonekera mu njira zawo amaonekera mmene akuchitira ndi mabanja awo ndi abale awo amaonekera monga akuchitira ndi mpingo wawo zosowa za pa mpingo wawo nazitumikira osalingalira kulandira phindu lina lililonse kupereka chuma chawo ku ntchito ya mulungu matupi awo ku ntchito ya mulungu zimenezi ndi zimene zimampanga munthu kulandira uthenga wa mulungu ndifuna ndikutsimikizireni nthawi ino kunena kuti uthenga umene tikulalikirawo watituma ndi mulungu ndi wochokera kumwamba ndithu angelo oti amalakalaka atabwera kuzalalikira pasi pano koma sikunapasidwa kwa iwo mulungu watumiza anthu inde ochimwa omadya nsima okumamva njala okumadwala ndikuti atumikire inunso akhoza kugwirisirani ntchito ngati anagwiritsa ntchito rahabi hule nalambe mkale mariya amene anali hule nalalikira za kuuka kwa yesu khristu ndi ndani kuti inuyo asakugwiritseni ntchito choonadi chimene talandiracho tiyeni tilalikire inde ngakhale amuna awiri chikhamu a amene anagwidwa ziwanda aja atangolandira yesu khristu anawauza zoti pitani kumudzi kanenereni zimene mulungu akuchitirani kumudzi kwanu anakhala the first missionaries kukalalikira kudera kwa ku dekapolisi ndipo zozizwa zinachitika kumene kuti anthu analandira yesu khristu nenerani chimene mulungu akuchitirani mmoyo wanu mukhala mukhala mtumiki wopasidwa kuchoka kumwamba mawu a mulungu anapasidwa bwanji pakati pa anthu tate ndiwerengere limodzi 2 timoteyo 2 timoteyo chapter 3

Tiyambire vesi 15. Ndi kuti kuyambira ukhanda wako wadziwa malemba opatulika, okhoza kupatsa nzeru kufikira chipulumutso, mwa chikhulupiriro cha mwa Khristu Yesu. Inu anawa tiaphunzitse malembawa kuyambira ukhanda wawo. Akamakula, amakula azikula akudziwa. Akamafuna kupotoka, azipotoka. mchifuniro chawo nkulephera kwawo. Koma nkhoswe Mzimu Woyera amasungitsa chifukwa amapatsa nzeru. Nzeru yozindikira chabwino ndi choyipa. Ndikukhala nacho chikhulupiriro mwa Yesu Khristu kutsata chabwinocho. Ndi akutifotokozera verse 16 kuti lemba lililonse inde verse lina lililonse li- li- adaliuzira Mulungu. ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso, pa chitsutsano, chikonzero, chilangizo cha mchilungamo. Aleluya! Akutiwuzatu ife kunena kuti lemba lina lililonse, inde mukatsegula Baibulo lanu, muzindikire kunena kuti malemba onse ndi owuziridwa ndipo ndi opindulitsa pa chiphunzitso. Anthufetu tikuyenera kuphunzitsidwa. Tsiku ndi tsiku Satana akubweretsa maphunzitso, maphunziro osiyanasiyana. Ma, masukulumu ana akuphunzitsidwa kwambiri mfundo za anthu ochimwa, mfundo zosamukweza Mulungu mu njira ina iliyonse, koma zomutsitsa Mulungu mu njira ina ndi nzake, komanso kulimbikitsa uchimo. Koma mawu a Mulungu awa amene ndi mbewu ya chikhulupiriro imene ikazalidwa moyo wa munthu, mu- munthu amafanana naye Yesu Khristu. limaphunzitsa limabweretsa chitsutso mkati mwa munthu kuti mm ine sindikuyenera kudya ichi sinadyepo sindikuyenera kupita ku phwando ili sindikuyenera kumvetsera izi, sindikuyenera kuonera izi komanso chikonzero mukufuna kukonzeka kodi mukuzimva mwatayika mukuzimva mapemphero anu sakuyankhidwa mukuzimva kunena kuti njira yanu ikungokakamira kukhala m'machimo yambani kuwerenga Bible Mawu awa amapereka moyo, ndi owuziridwa, muli mzimu umu. Yohane chapter 6 verse 63 akutiuza kuti mawu awa ndi mzimu amapereka moyo, yambani kuwasunga. Akutifotokozera ndithu kunena kuti kuti munthu wa Mulungu akhale woyenera, wokonzeka kuchita ntchito yonse yabwino. Kuti muyambe kuchita ntchito zabwino zimene inuyo mwa munthu simungachite, sungani mawu mkati mwanu. mawu a mulungu abereka chipatso cha yesu khristu ena amanena kuti ndizosatheka munthu kukhala woyera ndifuna ndikuwuzeni kuti ndizotheka chifukwa ndi mawu amene amakhala mwa inu amene ali yesu khristu amene amalamulira amene amakuwuzani chochita simukhalanso moyo ndi inu koma yesu amene ali mwa inu bwanji timtenge yesu akhale mkati mwathu yohane chapter 1 Verse 1 pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa mulungu ndipo mawuwa ndi mulungu verse 14 ndipo mawu anasandulika thupi nakhala pakati pathu emmanuel mulungu ali nafe kodi mulungu ali nanu mu dziko ili lachilendo kodi liwu la mphamvuli lapeza malo mkati mwa mtima mwanu ndi limene likumasanthula tsiku ndi tsiku zolingalira za moyo wanu ndi limene likulamulira maganizo anu? Ma decisions anu amene mukumapanga pa ntchito ya Mulungu, kodi mukumakawayeza ndi mau a Mulungu? China chilichonse chimene mukupanga mmoyo wanu, business yanu imene ikuyendera, kodi ili kuyenda chifukwa chakuti Mulungu ali pakati panu? Banja lanu mmene mukuliyendetsera mayi, ndi mulungu amene ali patsogolo panu bwanji muyambe kusunga malemba bwanji muyambe kuphunzira kuchoka m'malemba natsata pamenepo tikupita kumapeto kwa utumiki wathu akutifotokozera kunena kuti pa 2 mbiri chapter 36 2 mbiri chapter 36 tikupita ku 2 mbiri chapter 36 ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti bible satana wakhala akulipondereza kwa nthawi yayitali ku saudi arabia baibo ndiloletsedwa iran somalia ndiloletsedwa siliyenera kupezeka pakati pawo pakistan afghanistan maiko achisilamu mawu a mulungu ndi oletsedwa north korea kupezeka ndi baibo umaphedwa mwatsokaso Ndili ndi anzanga ineyo ambiri a Katolika sawerenga Bible, amati Bible limawatsutsa. M'Malawi momuno, oyankhula Chichewa, Bible kuti uwafunse kuti unawerenga liti Bible? Sakuyankhani. Amapita kukachisi osawerenga Bible. Ma Bible akuchita fumbi. Iyayi, sindingonena a Katolika kokha, komanso kuti ngakhale zipembedzo zinazi, a Seventh Day, kaya a, a, a CCP, a Assemblies of God, kaya ndi, ndi a ziyoni ma baibo sitikuwerenga kuchita fumbi inu baibo likachita fumbi ndi chizindiko chachikulu chonena kuti chikhristu cha uyu ncha fumbi ndi chotuwa taziligwirani baibo lisamachite fumbi daily mukhala bwanji moyo mu dziko la mdima mu dziko la chilendo mu dziko la soka opanda muni opanda mawu opatsa moyo opanda kumva lingaliro la yehova lochokera kumwamba la mphamvu losatha mukufuna kukhala wamuyaya kodi tayambani kuwerenga mawuwa idzalike mbewu yokhazikika mmoyo wanu mbewu yosafa kuti ngakhale thupi lili litafa ndi matenda yobu anafika ponena kunena kuti inde ngakhale thupi langa litatha ndi mphutsi koma mulungu adzandiukitsa chifukwa mwa yobu munali mbewu yosafa ngakhale anakumana ndi mavuto osiyanasiyana kusautsika pa banja pake kukhala moyo opanda mafunso kuti kodi bwanji bizinesi sikuyenda banja silikuyenda ichi sichiku- sichikutha- ichi sichikutheka koma mwa iye munali mbewu ya moyo mbewu ya chikhulupiriro imene anadziwa kuti ngakhale nditafa mphutsi kudya thupi langa lonse koma wakudzayo akadzadza adzandipeza ndi moyo chifukwa mwa iyeyo mudzakhala network pakulira lipenga lotsiri- lipenga lotsiriza la namba 7 mbewu imene itadzapezeke mkati mwa anthu amene ali olungama atsuka mwinjiro yawo achotsa chi- chi- chosapembedza china chilichonse achotsa makhalidwe onse osutsana ndi malemba onse opatulika awa mulungu adzawaukitsa akana zolembera zonse za dziko lapansi mulungu adzawaukitsa m'bale wanga pa 2 timoteyo akutiuza zonena pa, pa, pa 2 atesalonika akutifotokozera p- p- chapter 2 kunena kuti musadabwe mwana wa chiwonongeko akuyenera kubwera amene atsutsana ndi zonse zopatulika ndi chifukwa chake akumafika pofotokoza kunena kuti anthu amene amakhulupirira baibulo mmene lilili ndi ma terrorist ha majesuits ndipo akufotokoza kunena kuti mkatolika amene amaitenga baibuloli kukhala lenileni saku iyeyo si mkatolika ha mipingotu yayika ma- maphunzitso osiyanasiyana okweza human traditions zikhalidwe za anthu mkhristu wogona dzuka nthawi yatha yesu khristu akubwera tamverani zimene baibulo likunena ili ukamawerenga baibulo ndi pamene umakhala ukucheza naye yesu khristu palibenso kuunika kwina kulikonse kopambana baibulo palibe buku lina lililonse limene linalembedwa mwamphamvu koposa baibulo mwafooka simukuwerenga baibulo salani kudya pempherani ambuye ndipatseni mphamvu ndifuna ndiyambenso kuwerenga baibulo moyo wanu sukhala chimodzimodzi tikukhala mu dziko lachilendo dziko la mafunso ochuluka zinthu zambiri sizikuyenda koma ndifuna ndikutsimikizeni m'bale wanga ukapanga chisankho choyamba kuwerenga baibulo mu tsiku la lero mulungu akhala mbali yako mulungu akuthandiza mulungu aku, mulungu akulimbitsa ndipo sukhala mlendo mu dziko ili tiyeni tipite pa 2 mbiri 2 mbiri chapter 36 2 mbiri chapter 36 mawu a mulunguwa akuyenera kutitsogolera ifeyo ku khalidwe lotani 2 mbiri chapter 36 tikuyenera kukhala okondana wina ndi mnzake kukhala nawo khalidwe monga la yesu khristu osachita kufuna kwathu kokha koma kufuna kuti moyo wa munthu wina ukalandire chipulumutso verse 15 akutiuza kunena kuti ndipo yehova mulungu wa makolo awo ana- anatumiza kwa iwo ndi dzanja la amithenga ake ndi dzanja la amithenga ake mulungutu watumiza amithenga ake kukupezani kupyolera mu kafoni kanu komweko kamene na kafoni komweko ndi kamene kamakulowetsani m'mayeso kuonera mafilimu kumvera nyimbo zolakwika kutukwana anzanu kupanga madilu ii mulungu atithandize komabe kafoni komweko mulungu atumiza amithenga ake ndipo mmawa uno mulungu atumiza amithenga ake kuti akuyankhuleni Akuti amithengawa nalawira mammawa kuituma chifukwa anamvera chifundo anthu ake ndi pokhala pake. Aleluya! Mulungu akutimvera ifeyo chifundo. Mulungu akufuna achotse tsoka m'nyumba mwanu. Mulungu akufuna achotse themberero m'nyumba mwanu mmawa uno. Ndi chifukwa chake Mulungu mmawa uno walawira napereka uthenga pa mtima panga ndikuti ndigawane ndinu mmawa uno muli mu ofesi. inde mukuyenda pa msewu kaya kubwerera ku nyumba kaya mwafika muli ku nyumba mulungu apereka uthenga uwu ma- ma- ma- ma- mmawa natuma amithenga ake angelo kuchokera kumwamba nayika chinthu ichi pa mtima panga nati gawana ndi anthu anga mu njira iyi ya social media amene alandira uthengawo nakhulupirira inde adzakhala ndi moyo inde amene alandira uthengawo nakhulupirira inde mwa iwo ndidzayikamo mbewu yosafa mbewu yachikhulupiriro imene ngakhale angakhale kunena kuti ali mu mdima wa dziko lapansi mu umphawi wa dziko lapansi inde atakhala kunena kuti akuyenda mu zokhoma za dziko lapansi m'mabanja awo m'mabizinesi awo inde mu utumiki mwawo koma mawu amene ali achikhulupiriro mkati mwanga adzawauza pita chitsogolo ine yehova ndili mbali yako ine yehova ndidzasamalira za moyo wako ukasamalira moyo wanga ndifuna ndikutsimikizeni mulungu ndi odabwitsa mulungu amasamalira za njira zathu ife tikapereka mtima wathu wonse kwa iyeyo ife tikadzipereka kumvera mawu ake mulungu amatipatsa zonse zofunikira za moyo wathu verse 16 akutiuza kunena kuti koma ananyodola mithenga ya mulungu napeputsa mawu ake naseka aneneri ake mpaka ukali wa yehova unaukira kwa anthu mpaka napanalibe cholanditsa tsoka nanga tsoka tsoka nanga tsoka ngati tikumamvera uthenga wa mulungu na unyogodola tsoka nanga nanga tsoka mu 2024 pamene thandizo la dziko lapansi likuchotsedwa kwa anthu olungama pamene posachedwa sitigulanso sitigulitsanso ife amene tonse tagwira choonadi ichi pamene tithamangitsidwe pamene tiperekedwe ku maulamuliro a dziko lapansi tsoka ngati ukunyoza amithenga yake opatulika inde ngati ukupeputsa mawu ake akulalikira ndi munthu wamkazi sindingamve cholalikira chinanso chikuyenera kuchokera kwa anthu amuna tsoka usapeputse mawu a mulungu akulalikira ndi mwana sindingamve tsoka ndikufuna ndikutsimikizireni ena akufika naseka munkanena akunena kuti dziko ndikupita kumapeto chisautso chifika inu chisautso kodi simukuchidziwa kusokonekera kwa chumaku kodi simukuona kuti ndi chisautso poti olemera ndi osauka tonse tikupera tonse tikulirira limodzi palibe amene ali ali- palibe amene akukondwa tsopano tsoka ena akusekabe koma tazindikira nyengo zimene tikudutsamozi ndi nyengo zabwino zotsi- zositsimuka ndi nyengo zabwino zokonza pakuti mulungu atumiza amithenga ake mwachifundo chake kuti asathedwe ayi Mkwiyo wa Mulungu usanaonekere pa chosapembedza china chilichonse, konza njira zako, konza njira za ana ako. Inde, mulandire Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wake. Yamba kuwerenga mawu a Baibulo. Usalole anzako amene umacheza nawo kukhala Baibulo lako limene umaliwerenga. Analipotu ena amene kuvala trouser munthu wamkazi ankakuona kuti chinali chonyasa chinali choipa. Koma atayamba ntchito uko anakapeza azimayi kumeneko amavala ma trouser, anakapeza fashion yomaonesa michombo, yoma, yomaziphoda, anayamba kumaziphoda. Anatsata zimenezo. Bale wanga ndifuna ndikutsimikizire kunena kuti tsoka. mvera mawu a mulungu usapeputse amithenga ake a yehova amithenga a yehova amabwera mosiyanasiyana kuli zolembera zosiyanasiyana zimene atumiki a yehova mulungu anawapasa modabwitsa umati ukachiwerenga umati awasa akuti chani sadziwa fashoni kuching'amba kuchita kuyika pa moto monga anachitira anzako akusataniki omwe wina aliyense amene amaotcha cholembera chimene chanyamula choonadi ungodziwa kunena kuti ndiwe wa sataniki anzako ku boston kwa ku america akhala akung'amba mauthengawa wina aliyense amanena kuti iya uthenga uwu iyayi umene uwu iyayi kutsutsana ndi zimene ine ndagwira wogwira chosapembedza iwe abusa ako akunamiza taona bible likuti chani chilichonse chimene ife atumiki a yehova amene tikuyankhula tikayankhula pita ukachiyeze ndi bible chikasemphana ndi kulamulo ndi kuchiumboni zindikira kunena kuti uli patsoka thawa tuluka chifukwa mulungu akutitsimikizira kunena kuti mwana wa chiwonongeko wafika pakati pathu waponya ziphunzitso ndipo akutsutsana ndi china chilichonse chopatulika mulungu akuti mukhale nawo maonekedwe okoma mukhale nawo mtima wobisika mkati mwa- mkati mwanu monga mkazi wangwiro wa pama- wa pa- wa pinya- wa pa miyambo 20 wa pa miyambo 31 kukongola kwanu kusakhale kozionetsera wina ati zionetsere mkazi azikongola zakudya mulungu akuti dya izo kuti iye ayi ine ndizidya mmene ndingafunire by soap tsoka ukupepusa ukunyogodola mkwiyo wa mulungu ukuyakira Tamusiye satana ndi ziphunzitso zake za ziwandazo azaonongeke nazo, moto unakonzedwera iwowo si iweyo, usatengeke, usakomedwe, fumukhapo, futuka pa choipa, londola mtendere, londola Yesu amene anapereka lemba lokhazikika, lemba la mphamvu mu dziko la chilendo. Kumbuka pa 1 Mbiri 29 vesi 15 akutitsimikizira kunena kuti ndife alendo. kumbuka akutitsimikizira ndife ogonera ndipo mulungu atipasa baibulo ilo loti litiunikire mu dziko lachilendo ndipo walitetezera mu njira zosiyanasiyana ophunzira a yesu khristu atafa kunalowa ziphunzitso zosiyanasiyana mimbulu inalowa mu mpingo ndi chifukwa chake leroli timaona kunena kuti kuli mipingo yosiyanasiyana ziphunzitso zosiyanasiyana koma baibulo lomweli nzeru iyi ndi ya dziko lapansi ndi ya satana usapepuse uthenga wa mulungu osasungunula choonadi chochokera m'baibulo lokha chimene chinauziridwa kuchokera kwa mulungu inde chimene ochilalikira sanachilalikire nkufuna kwawo koma ndi moyo wawo anthu anaphedwa chifukwa chomasulira mawu awa kuwaika mu chiyankhulo chathu Dark Ages mawu awa anaonongeka. Amos chapter 8 akufotokoza kubwera njala ya mawu ndipo njala imeneyi ili chindunji nafe. Posachedwa mawu awa asowa. Anthu ayenda peyupeyu kusankha mawu kusaka mawu osawapeza. Azafunafuna ma social media magrupu ama- amasiku akumapeto kuti ndimvere uthenga mwina wa mmawa uno koma sadzaupeza chifukwa kuzakhala kwatha. Nthawi isanathe ya chisomo chokhulupiri- cho- chokhululukira vomera mawu awa atsate aperekedwa kuchokera mwa mzimu woyera inde kukufuna kwa mulungu pakuti akutitsimikizira pa mateyu chapter 24 verse 14 mateyu 24 verse 14 akutitsimikizira kunena kuti mawu awa adzalalikidwa kuti akhale umboni mateyu 24 verse 14 akutitsimikizira mawa uno kunena kuti ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi ukhale umboni kwa anthu a mitundu yonse ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro aleluya chimaliziro chisanafike uthenga uwu usanachotsedwe usanasowe pakati pathu tisanafike ngati imene akukhalira anzathu akuchisilamu kukanizidwa kuwerenga mawu a mulungu inde ngakhale m'malawi muno asilamu angapo adulidwapo ena kuphedwa kumene kuchitidwa poizoni chifukwa choti agwira chiphunzitso ichi cha m'baibulo agwira yesu khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wawo nyengo zathu zoyesedwa zisanafike mkhristu tiye tidzuke tiligwiritsitse baibo ili tililoweze baibo ili ndiye tchinjirizi wathu ndiye mtetezi wathu ku mphepo yoopsa imene yombe dziko lapansi mu nthawi imene tidzakhala tikusowa chakudya mu nthawi imene tisauka kusowa thandizo sitingagwire ntchito atichotsa ntchito chifukwa cha chikhulupiriro chathu tikanika kupita kunja chifukwa tilibe madigital id tikanika kugwira ntchito ya mulungu chifukwa sitingakhale pakati pathu atithamangisa makomomu maubwenzi atha ndifuna ndikutsimikizire baibulo ndiye mtetezi ndiyo imene ingatipatse kuunika ndi nthawi yoloweza mawu ino baibulo ili lisanaotchedwe pakati pathu lisanachotsedwe icho chinachitika mu 2023 chaka chatha ku boston ku conference ya satan com ndichongotitsimikizira kuti mawu awa akuchotsedwa kupatula apo satana wazikonzera bible akulitchula kuti gen z bible limene akumafotokoza zinthu zonyoza kwambiri just imagine vesi lomanena kunena kuti ndipo mzimu woyera anamufira mariya chifukwa mariya anali mkazi amene anali pick me palibe amene sangampho Ziyankhulo zachilendo, Mu dziko lachilendo, satana waponya ziphunzitso zonyasa. Baibo walipanga degrade ndipo wachotsa mau ambiri m'Baibo umu. Koma kuti lemba lina lililonse ndilouzilidwa, nde just because malemba ena anachotsedwamo sizikusonyeza kuti amene anatsalamo sangatipatse chipulumutso m'bale wanga usanamizike. Ndizoona Baiboli satana walipanga attack, wachotsamo malemba ambiri. wafutamo mavesi ambiri mulibemo koma ndifuna ndikutsimikizire mawa uno kunena kuti mawu amene alimowa ndi okwanira chipulumutso chathu mulungu adzatilanga pa zimene ife tili nazo usadere nkhawa za zimene mulibe m'baibulomu kuti sukapulumutsidwe iyayi yayi zobisikazo mzimu woyera ndi ntchito yake kuziulula kwa ife iyi nde baibulo aliwononga ili

dzaimba chigonjetsocho chigonjetso chokha chili mwa yesu tikadzafika mwamba tidzaimba nyimbo ya chigonjetso titatha kugonjetsa inde ku misampha yonse imene satana wati- watiyikira kuti zinga ndi abwenzi osavala bwino dziko lokonda kudya idya dziko lokonda ziwerewere dziko lokonda mafilimu titagonjetsa tidzayimba nyimbo ya chigonjetso titachoka mu dziko lino la chilendo ndikukhala oyenera pamene yesu khristu akubwera kuzatipeza ife tili okonzeka bwanji udze kwa yesu mawa uno bwanji upereke moyo wako m'manja mwa yesu khristu kuti yesu ndilandireni ine mwana wanu ndasochera ndakhala ndikupotolezeka kukhulupirira manovelo kukhulupirira ma- mafilimu kukhala i- kukhala nyali yowunikira moyo mwanga ukakhala ndi vuto ayi ndionere filimu yakuti ndionere movie yakuti ndiwerenge textbook yakuti zonse zolembedwa ndi dziko lapansi bwanji utenge textbook limene mulungu analemba mawu owuziridwa awa mawu okhazikika awa amene apereka moyo idza kwa yesu khristu mbale wanga dziko ili si kwathu ndife odutsira chabe ndife ogonera chabe pano tili nawo mzinda kumwamba umene udzatsike umene yesu khristu polonjeza kuti ndidzabweranso kudzakutengani abwera kuzatenga wina aliyense amene ali nayo mbewu ya chikhulupiriro m'moyo wake mbewu yosafa m'moyo mwake pamene tikupemphera pemphera nane pemphero ili atate wathu okonda amene muli kumwamba dzina lanu lilemekezeke mulungu wathu chifukwa chonena kuti muyankhulana ndi moyo wanga inde muyankhulana ndi moyo wa uyo kutipatsa Mawu awa kutilozera za ulosi, kutipatsa Mawu awa kutipatsa ife chikhulupiriro mu dziko ili limene lilibe chikhulupiriro, mu dziko losowa chiyembekezo, mu dziko la mafunso ambiri. Ambuye, tikupempha mukhale thandizo lathu lopezekeratu, ndi kuti utatha moyo uno, Inu Yesu Khristu mukalemekezeke. Tikusowani Yesu Khristu koposa kale, kuti mukakhale nyali yooneka pa nji- younika panjira pathu. mutiphunzitse malemba anu kuti tidziwe machitidwe ndi moyo uno pakukumana ndi mphepo zowomba zosiyanasiyana masautso njala umphawi matenda tikazindikire choyenera kuchita pakulera ana athu m'makomomu pakusamala mabanja athu inde pakutumikira mu mpingo wanu tisowekera mphamvu yochokera kumwamba mawu okhazikika amene atipulumutse ife natiwombola mulemekezeke ndi kukwezeka mulungu wathu chifukwa mwayenera kulandira ulemu ndi matamando tapempha zonsezi kupyolera mu dzina lanu yesu khristu amen tikumanenso mawa mu ola lomwe lino limene tidzakhalebe tikuphunzira tikusanthula kuchokera pa mutu onena kuti ndife alendo mu dziko lachilendo tichite bwanji mulungu akudalitseni akhale nanu akupindulitseni mabizinesi anu akhudze ana anu nakonze khalidwe lawo akonze amuna anu nawo akonze iwo akonze inu akonze ine ndi kuti tikhale okonzedweratu kuti yesu khristu pakubwera azatipeze tili okonzeka amen